Iyi ikuyenera ikhale nkhani yofunikira kwambiri makamaka kupita ku mtundu wa Amalawi ndipo idzichoka ku polisi komanso ku nduna yoyang'anira za chitetezo cha m'dziko. Nkhani yake ndiyoti chani kodi? Ok, polisitu ndiyonena kuti yabwezeretsanso line ija yotchedwa 997. Line yomweno idzigwiritsidwa ntchito kuyimbira apolisi ngati pali zina zake zomwe zikuchitika m'makomomu. cholinga chonena kuti azidziwa ndi kuthamanga mu nthawi yake. Ndetu tikukamba zoti kuyibwezeretsa chani ndiyofunikira tifotokoze bwinobwino kunena kuti kutsatira imfa ya malemu Victoria Bobe ndizonena kutitu nkhani inakafika ku parliament makamaka Penjani Kalua yemweno ndi MP wa limodzi tingoti limodzi mwa madera ake mu constituency yake ndi Chigumula. anapezeka zonena kuti anaibweretsa nkhani ija ngati standing order ku parliament kunena kuti ah, zimene zachitika ku chigumula si zabwino iyayi ndi zinthu zonena kuti ngati malawi taluza munthu wofunikira kwambiri kutsatira zimenezozo padadzabwera a felix njawala ndipo makosana timpatsa timpatsa maluwa ake felix njawala agwira ntchito felix njawala adabwera ndi point yonena kuti Kodi bwanji inu titati kuti tibwezeretsenso line ija yakalekale ya 997 yomwe imagwiritsidwa ntchito ndi anthu kuimbira a polisi cholinga choti polisi izidziwa ngati kukuchitika zina zake zauchifwamba kapena zakuba ndi kuti azithamanga kumene kuja mu nthawi yake? ndetu basi ino atamva nkhaniyi makamakatu amenewo a peter mukhito a nduna oyang'anira zachitetezo cha mdziko anati nkhani ayipititsa akayikambirane ku department yawoyo ku polisi kuti akalingalira bwinobwino mpamene apezeka zonena kuti tsopano ayibwezeretsanso tu service imene ija 997 ikhala yogwira ntchito of course akuyipanga launch m'mafezi osiyanasiyana komano Kuti tikunena panopa, line imeneyo ndiyoti yatsekulidwa. Tingokamba kukamba kambiri pang'ono, mm, kunena kuti kodi line imeneyi chidachitika ndi chani? Chifukwa anthu amene tikukumbukira bwinobwino zaka za m'mbuyozo, mwina kumathamangirabe panopa tikuthamangira zaka 10 line ita, itapanga disappear, itasowa, koma inalipo ndithu m'mbuyomu. nde chinachitika ndi chani okay i think mukuyenera kukhala cha mu 2016 15 16 nthawi imeneyo ndimene kunadzapezeka zoti line ija idasiya kugwira ntchito chifukwa chonena kuti imafunikira ma resources imafunikira nde kuti ndalama chani kaya makalipira kaya ndi za mayunitsi kuti kaya zimakhala motani e, basi kumafunikirabe ndalama plus okayankha ma call-wo zina zotero zambirimbiri Ndiye anaona zoti ayi izizi zikuononga ndalama, tiyeni ino tsopano titani, tizitseke tisadzagwiritsenso ntchito 997 tidule chani, kuononga ndalama. Ku polisi kuja anadula line imeneyi. Nchifukwa chake kuchoka nthawi imeneyo kudzafika pano tikuthamangira ndithu pafupifupi zaka 10 ndiye kuti chani, Line isakugwira ntchito koma panopa anakuti no ayibwezeretsa atenga ndalama kuzi kuzipopera ndithu kumenekoko ndithu ku polisi cholinga chonena kuti mwina mwake zikhale ngati line ija ibwererenso izithandiza makamaka ndi zomwe zikuchitikazi ndakuti no mafezi ake zikhala motani ena ake mwina ali kuchikwawa Lainiyo sikugwira ntchito kumeneko pakanali pano. Komano akubwera kumeneko. Yogwira ntchito, fezi yoyamba, ku Lilongwe, ku Blantyre, ku Mzuzu, ku Zomba komanso ndekuti ku Kasungu. M'maboma amenewawa kungotchaya 997 taimbani nde osatitu muyimbe yayi mukayimba nkumayankhula za fodya abwera nde adzangokutapansoni inuyo nanga sindiye kuti muononganso ma resources tunenawo uyimba pakakhala za serious zonena kuti police ifunikira ithamange iye ayamgwiratu akufuna amuotche uku polisi imene ithamanga asadamuotche adzatani adzamuleletsa ameneyo mm? iye ayi zilitu motere motere ngati mene zinachitikira zosakhala bwino nkhani ya ah, malemu victoria bobe mm? ndekuti kutchaya lamya zikuchitikatu motere motere kuno tathamangani mwina mwake zingamathandizireko kuti no police ija izitha kumafika malo ngati amenewa mu nthawi yake nde timati ndi nkhani yofunikira kwambiri kuti no tidziwe kunena kuti no line iyi yabwerera e, panopa ili active m'maboma amenewawa nde zachitika m'makomomo kapena zikuchitika chani osachita kupanga chani tchayani lanya- la- la- la- lamya yanu ndiye kuti no basi line ija polisi mwina ipeze kuti tani athamange afika chifukwa panopa vuto lakenso ndilonena kuti umatokhala m'maneba komano maneba akowo samakuonera bwinonso yayi koteko iwo amafunanso ndi kuti utasowa kumene mwayiona eh? ndangakuthandize bwanji ino zitakugwera chipwirikiti zosakhala bwino mwaona fatu mukati muone pa imfa ya malemu victoria bobe sitidamveko zonena kuti aneba kapena chani chani, i think panali neba mmodzi anati anatumizako vn at least ameneyoyo komano timafunikira zonena kuti maneba aja athamanga ne, ne, mu- neba, neba udu basi mm? Eh, kalekale imati akangoti wakuba uku ndiye kuti kumakhala anthu kudzuka ena ndi maboxer kaya boxer yo ndi yong'ambika apapa koma fanzi imathamangisabe Mwaiona eti Kuthamanga ndithu basi ana azimayi atangovala zitenje kuthamanga kuthamangitsa ndithu kukagwira koma panopa si mmene zuchitikira. Nde sitingadalireso maneba koma at least we have this service nde tiyeni tigwiriseni ntchito pamene pakufunikira mmaboma amenewo. Maboma enawo zachidziwikire service iyi ikhalanso ikubwera kumeneko. Akayipanga introduce uh, ifeyo will be here. tizabweresa ngati malipoti amene angabwere kuti izakufikireninso nkhaniyo muzakhale ndekuti no muli aware mukuziwa kuti chikuchitika ndi chotere chotere koma pakanali panopa tikukamba zonena kuti lilongwe Blantyre Mzuzu zomba ah, ndekuti no pali chani ku Kasungu kumene koko mukatchaya pa lamya yanu ndithudi polisi ithamanga chabwino mmenemo ndi mmene zilili i think eh, that's a good development there Of course mmene akuneneramo zimaononga ndalama komano ndalamazo zizionongedwa kuti no miyoyoso izitetezeka eti? Chifukwa pamene pa Dedza apa nde sizinayendepo bwino police I think kaya imakadziwa kaya kaya mawa lake kaya unali usiku wake patapitanso nthawi aah zosakhala bwino. Zikufunika zonena kuti police izidziwa mu nthawi yake kuthamanga kuti no aah makosana akamberembere ngati apanga zimenezi osasezedwe akathere ku waya uko! Muli maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo ayikeni mu comment section. Koma kuwayika molemekezanso maganizo a anzathu akuti.